Agus céard faoin bpobal i gcoitinne, na comharsain agus a leithéid, cén saghas tionchar a bhíonns acu san ar na teaghlaigh? Bhuel, arís céanna, agus an-chosúil leis an chlann níos leathana, an pobal níos leathana de is féidir agus tá sé cloiste againn is dócha, b'fhéidir droch, droch thuairim a bheith acu faoin gcinneadh atá déanta ag tuismitheoirí. Ach chun a bheith faireáilte, cé go mbreathnaíonn daoine b'fhéidir orthu siúd atá ag tógaint a gcuid páistí le Gaeilge, go mórmhór lasmuigh den Ghaeilge, nó lasmuigh den Ghaeltacht mar eisceacht ar leith, tá tá líon na teaghlaigh sin ag fás an t-am ar fad. Tá i bhfad níos mó Gaeilge le cloisint. ar aon nós. So níl sé chomh eisceachtúil is a bhí. Agus fhad is nach bhfuil siad ag cur ina gcoinne go fíochmhar ní chruthaíonn sé deacracht seachas go arís céanna filleann sé ar an dtuiscint sin a thagann chuig an leanbh go bhfuil go bhfuil go bhfuil Gaeilge agus Béarla amuigh ansin agus mar a tharlaíonn sé gur Gaeilge an teanga baile atá againn. Is dócha an príomh-argóint a bheadh ag daoine a bheadh ag clamhsán faoi seo ná go gcuirfeadh sé isteach ar Bhéarla na bpáistí. Cén freagra atá agaibhse ar sin ó bhur dtaithí? B'fhéidir an freagra is fearr ná ag tuismitheoir atá bainteach linn agus a chaith an chéad chúpla bliain lena bheirt pháistí thall sa Spáinn agus Spáinnis a labhair na pháistí agus Gaeilge a labhair sé siúd leo. agus mar a deireann sé féin d'fhoghlaim siad Gaeilge ar an Ghaelscoil agus mar níl aon dul as, níl aon bhealach gur féidir leat Béarla a sheachaint sa sochaí seo in Éirinn, b'fhéidir fiú amháin ar fud an domhain ceannas na teangacha is láidre gach áit a chasann tú, ag plé leis na húdaráis, plé leis an stát, dul ag siopadóireacht, tá an Béarla ann. Formhór na cláracha teilifíse fós i mBéarla, na meáin i mBéarla amháin, nach mór, so tá sé deacair é a shárú. Níl aon cruthúnas ach a mhalairt atá ann ó thaobh caighdeán Béarla iad siúd atá dhátheangach seachas iad siúd atá aonteangach. Fiú amháin sa tír seo, bhí taighde déanta le déanaí ar pháistí sa Sé Chontae agus bhí Béarla ar chaighdeán níos airde acu siúd a raibh an Ghaeilge acu chomh maith. Bhuel, is, mar a deireann tú, is daoine atá ag clamhsán faoi seachas aon chruthúnas go bhfuil aon dochar déanta don Bhéarla. Ó thaobh na dteaghlach ina bhfuil an bheirt thuismitheoir ag labhairt Gaeilge, cathain a fhoghlaimíonn an páiste Béarla agus cén chaoi a tharlaíonn sé sin? Is dócha, an rud atá ann ná ní fhoghlaimíonn an páiste Béarla sealbhaíonn siad Béarla, níl aon dul as acu i ndáiríre. Agus arís céanna, agus baineann sé leis an rud seo faoi na col ceathracha, na comharsan, fear a thugann an bainne go dtí an doras, an ionad siopadóireachta, nuair a léim tú ar an mbus, daoine ag labhairt le leanbh áit ar bith. Tá, go hiondúil tarlaíonn sé ag an am ceannann céanna, beagnach, agus an Ghaeilge á shealbhú. Ach amháin go bhfuil an, go bhfuil tús áite faighte ag an nGaeilge. So tá, tá, tá, má cuirtear an síol, an síol Gaeilge ar dtús, tiocfaidh an bláth air. Bhí muid ag caint faoi dhearcadh an phobail ó thaobh daoine a thógann páistí le Gaeilge. An bhfuil an dearcadh sin níos báiúla sa lá atá inniu ann ná mar a bhí? Is dócha ar leibhéal amháin sin. Caithfidh mé labhairt faoi mo thaithí féin mar dhuine a tógadh le Gaeilge i mBleá Cliath agus níl aon dabht gur bhraith cuid de na comharsan go rabhamar ait nó aisteach nó bhí rud éigin fúinn. Ceapaim. Ceapaim go bhfuil sé sin athraithe agus athraithe go mór agus tá an-chuid cúiseanna leis, cúiseanna b'fhéidir nach n-aithneodh an gnáth duine, fiú amháin tionchar ag leithéidí TG4 ar díreach go bhfuil an Ghaeilge níos feiceálaí fiú, an fás a tháinig ar Ghaelscoileanna agus an líon daoine atá, b'fhéidir nach bhfuil riamh chun Gaeilge a labhairt ach tá, tá siad tar éis bualadh leis an nGaeilge i slí amháin nó slí eile so dá bhrí sin ní dóigh liom go bhfeictear ar na teaghlaigh Gaelacha sin mar gur daoine aite iad ach fós féin deirfinn go bhfuil daoine sa ngnáthphobal b'fhéidir nach dtuigeann cén fáth go bhfuil sé go bhfuil sé á dhéanamh acu nó b'fhéidir nach dtuigeann an tábhacht a bhaineann leis. Go minic dar ndóigh, you know, baineann sé le féiniúlacht an duine féin an cinneadh sin a dhéanamh agus chun bheith faireáilte, caithfidh mé a rá, go hiondúil is daoine láidre iad a dhéanann an cinneadh an Ghaeilge a bheith mar theanga baile agus cloíonn siad leis. Cén saghas tábhacht atá le grúpaí tachrán, grúpaí spraoi agus na himeachtaí a eagraíonn Comhluadar do shealbhú na Gaeilge sna teaghlaigh seo? Bhuel, bheinnse ag rá go bhfuil siad, go bhfuil siad fíor-thábhachtach agus is dócha tá, tá na réimsí imeachtaí againne eagraithe agus curtha ar bun ar mhaithe le, le réimsí teaghlaigh éagsúla fiú amháin. Tá na grúpaí tuistí agus leanaí atá againn ar fud na tíre, tá, tá freastal ag, orthu siúd ag daoine atá arís, páistí réamhscoile atá iontu nach bhfuil ag freastal ar, ar, ar naíonraí ná naíscoil. Go hiondúil tá na tuismitheoirí gafa sa bhaile ag labhairt Gaeilge leo féin leis an leanbh cuíosach óg seo so tugann na grúpaí Tuiste agus Leanaí deis dóibh bualadh le tuismitheoirí, díreach mar a tharlaíonn i mBéarla, agus an taithí atá acu a roinnt, you know, cúpla uair go leith a fháil taobh amuigh den teach, cupán tae nó caife agus cúpla brioscaí a bheith acu. Is rud an-nádúrtha is simplí é. Ach arís céanna cuireann sé go mór le sóisialú teanga an pháiste. Go minic don chéad uair buaileann an leanbh nó an páiste óg seo le páistí eile go bhfuil Gaeilge acu. Don tuismitheoir atá ag tosnú amach agus b'fhéidir atá meirgeach, tá struchtúr leis na grúpaí ionas gur féidir leo a gcuid Gaeilge a chleachtadh, dul i dtaithí ar an téarmaíocht agus an foclaíocht sin a rabhamar ag caint faoi níos luaithe. So tá sé sin mar an-chúnamh do thuismitheoirí. I mean tá ceann dos na deacrachtaí a bhí againn ó thaobh éileamh ar cheann i mBleá Cliath ná an tuismitheoir leis an Ghaeilge is fearr bhíodar ag obair. So bhíomar in ann grúpa a chur ar bun ar an Satharn ionas gur féidir leis an tuismitheoir nach raibh sa bhaile freastal ar leithéidí na grúpaí Tuiste agus Leanaí. Na himeachtaí eile agus is dócha clúdaímid páistí ó n'fheadar ó aois a trí go dtí deich nó a dó dhéag agus bíonn arís céanna bunaítear cairdeas an-láidir i measc teaghlaigh Chomhluadar. Briseann sé síos faillí agus iargúltacht roinnt dos na teaghlaigh i gceantracha áirithe lasmuigh des na cathracha is na bailteacha. Bíonn daoine ag tiomáint dhá trí uair a chloig chun freastal ar imeachtaí Chomhluadar mar go dtuigeann siad go mbeidh beidh a gcairde ann. beidh tuismitheoirí eile ann agus beidh tacaíocht ann don chinneadh atá déanta acu agus arís céanna léiríonn siad dos na leanaí gur gur rud nádúrtha gur féidir leat a dhéanamh gur féidir leat aon rud a dhéanamh trí mheán na Gaeilge ní gá go mbeadh gach imeacht sóisialta spraíúil i mBéarla is i mBéarla amháin agus sin ceann dos na cúiseanna go bhfuil tábhacht ar leith dúinne an réimse is leithne imeachtaí a eagrú. Táimid tar éis freisin tús a chur le le imeachtaí do dhéagóirí agus táimid ag glaoch Comhluadar 12 plus air is do dhéagóirí gurb í an Ghaeilge an chéad teanga acu agus táimid á dhéanamh i gcomhpháirt leis na hógeagraíochtaí Gaeilge ach aithnítear go bhfuil go bhfuil freastal ar leith ag teastáil ó na páistí seo toisc gurb í an Ghaeilge an chéad teanga acu seachas teanga atá foghlamtha acu so táimid ag iarraidh aire a thabhairt dos na déagóirí sin agus an uair dheireanach agus baineann sé leis an gceist sin, na ceisteanna a chuir tú cén teanga a bhí in úsáid acu. Seo grúpa páistí a chuir aithne ar a chéile b'fhéidir deich mbliana ó shin don chéad uair trí mheán na Gaeilge. Bhí siad amuigh faoin aer ag imeacht agus bhí bhí saoi ann ag taispeáint n'fheadar eachtraíocht éigin lasmuigh faoin aer agus ní raibh Gaeilge aige ach lean na páistí ag labhairt eatarthu féin i nGaeilge mar sin an teanga cumarsáide atá acu ó bhuaileadar le chéile nuair a bhíodar ceithre nó cúig bliana d'aois agus just cloíonn siad leis mar sin an nádúr atá ann. Ó thaobh an chéad ghlúin eile de na páistí a bhí ag freastal ar imeachtaí Chomhluadar cén saghas dearcadh atá acu i dtaobh na Gaeilge go ginearálta? Bhuel, is ait an rud é nuair a, agus tá sé tarlaithe domhsa, an, b'fhéidir an chéad, an chéad dream pháistí, bhí siadsan saghas ag imeacht ó Chomhluadar nuair a, nuair a thosnaigh mise agus táimid tar éis bualadh le cuid acu agus iad anois b'fhéidir ag freastal, ag freastal ar an ollscoil nó mar sin de. Agus ní féidir liom ach a rá ach go bhfuil dearcadh dearfach acu ar, ar an nGaeilge. A bhformhór acu. a bhuailimse leo nó a chloisim fútha, is í, tá ról lárnach ag an nGaeilge i saol acu agus bheinnse dóchasach go bhfuil siadsan chun, chun a bpáistí a thógaint i nGaeilge mar b'in an nósmhaireacht a bunaíodh iontu.